Ba mhaith liom fáilte a chur roimh chuile dhuine go dtí an chaint dheireanach sa sraith seo. An cainteoir atá againn anocht ná Sorcha Ní Chéilleachair. Is ó Rinn Ó gCuanach í i nGaeltacht na nDéise í Sorcha. Is iar-mhúinteoir agus leas-phríomhoide gaelscoile í Chaith sí blianta ag obair mar chlár-reachtaire le Raidió na Gaeltachta is tá sí anois ina Ceannasaí ar Thuismitheoirí na Gaeltachta. Tá sí ag cur fúithi ar an gCeathrú Rua le fada anois, is amhránaí ar an sean-nós í chomh maith, agus tá sí ag dul ag labhairt linn anocht faoin an chéad ghlúin eile. Anois a Shorcha. Go raibh maith agat a Bhreandáin agus tá sé go hálainn a bheith in bhur gcuideachta. Déardaoin álainn a thabharfaimisne i gcónaí sa Rinn ar an lá so. N'fheadar mé cé chomh coitianta is tá sé sin cad a thugann sibh féin ar an lá seo. Déardaoin Bheannaithe nó Déardaoin Bheannaí atá anso i gConamara agus ar ndóigh Lá na nAmadán chomh maith.

Sin é mise. Is fearr is dócha tríd na pictiúir agus tré míníonn na pictiúir an-chuid rudaí agus sin an chúis is dócha go bhfuil sé seo agam díbh anocht. Ní minic a dheinim nó a dhéanaim píosa cainte mar seo ach aon uair a dh'iarrtar orm nó a dh'iarrtar orm agus nuair a théim chun an píosa cainte a chur le chéile Tugann sé deis dom, is dócha, súil a chaitheamh ar an obair atá ar bun againn agus bíonn rudaí chomh gnóthach de ghnáth, ní gheibhim an deis é sin a dhéanamh rómhinic agus tugann oícheanta mar seo deis dom, is dócha, súil a chaitheamh ar an obair agus deis anocht chomh maith súil a chaitheamh agus obair Thuismitheoirí na Gaeltachta a chur in bhur láthair agus is dócha gur féidir libh féin bhur léamh féin a dhéanamh ar an méid atá mé chun cur i láthair. i gcomhthéacs na gcainteann ar fad a thugadh go dtí seo ó dheireadh mhí Eanáir. Agus mé i mbun mo chuid críonnachta, is dócha, agus mé ag cur na rudaí seo le chéile, dúirt mé, bhuel, ní haon mhaith domhsa a bheith ag caint fé smacht an stáit nó an nua-liobrálachas nó an óige neamhpholaitiúil nó an dúshlán éiceolaíoch ná aon ní mar sin. Níl aon mhórstaidéar ná níl aon taighde ná aon rud mar sin déanta agamsa. Níl agam ach a bhfuil ar bun agamsa sa mbaile. agus atá ar bun agam i mo chuid oibre ó lá go lá, níl agam ach a gcím agus atá feicthe agam chomh maith agus a mbím i mbun comhrá le daoine fé chomh maith. Sraith cainteanna thar a bheith fiúntach a bhí sa tsraith seo atá ag teacht chun críche anocht. Chuaigh na cainteoirí ar fad agus a raibh le rá acu i gcionn go mór orm féin caithfidh mé a rá, agus mar a deirim is mé ag caitheamh súil ar obair na heagraíochta Chonaic mé agus chím an-chuid den méid a bhí ráite sa tsraith seo san obair atá ar bun agam féin agus ag Tuismitheoirí na Gaeltachta, ach fágfaidh mé fúibhse an méid sin a aithint mar nílimse chun aon tagairt díreach a dhéanamh dos na rudaí sin anocht. Chomh maith leis sin is dócha, tá na teoiricí ann, tá an fhealsúnacht ann, tá an taighde ann, ach sé an cur chuige sa phobal, an cur i bhfeidhm, mar a déarfá, cur i bhfeidhm na dteoiric, cur i bhfeidhm na fealsúnachta, cur i bhfeidhm na moltaí taighde, i ndeireadh an lae sin atá ag teastáil, tá an gníomh ag teastáil. Agus anocht, ag deireadh na cainte, agus dála an scéil, níor chuaigh sé tharam gurb iad agus gur dh'fhágamar an chaint ar fad ages na fir, bhuel tá an bhean anseo anocht agus tá mise chun caint, an obair atá ar bun, mar is dual do mhná go deimhin. Ach fágfaidh mé an focal deireanach anocht chomh maith ages na daoine óga is labharfaidh mé fé sin ar ball. Sé an méid a bheidh ar bun agam anocht ná tabharfaidh mé léargas ar an obair sa phobal, an taobh praiticiúil den rud seo ar fad is dócha. Déanfaidh mé cur síos mear ar Thuismitheoirí na Gaeltachta agus ar an obair a bhíonn ar bun againn. Seans ná fuil mórán eolais ag roinnt agaibh ar an eagraíocht ná ar an obair a bhíonn ar bun. Labharfaidh mé fén gcur chuige a bhíonn ag an eagraíocht agus labharfaidh mé ansin fé sna deacrachtaí a bhíonn againn. Agus ansan, mar a deirim, fágfaidh mé an focal deirneach, ní agam féin, ní ag na húdaráis, ní ag Teacht Aniar, ní ag na taighdeoirí ná éinne mar sin, ach fágfaidh mé ag an gcéad ghlúin eile é. Agus tá tá físeán ana ghleoite, tá treat beag ag deireadh na cainte, físeán a dhein Tuismitheoirí na Gaeltachta agus TG4 anuraidh le aos óg na Gaeltachta agus murar ola ar an gcroí a bheidh ansan daoibh, bhuel, níl aon leigheas i ndán daoibh. Um, ba bhreá liom ansin i ndiaidh na cainte ar fad uh, dá mbeadh comhrá againn um, fé thógaint clainne le Gaeilge sa Ghaeltacht agus an méid atá amach romhainn um, agus cad atá i ndán dúinn. Is minic sinn ar fithis b'fhéidir agus sinn ag caint fén gceist seo agus ba dheas dul go dtí croí na ceiste agus plé a dhéanamh agus, agus rud ceart. Mar sin, cúlra Tuismitheoirí na Gaeltachta, bhuel, bhunaíodh an eagraíocht sa bhliain 2011 nuair a tháinig grúpa teaghlaigh nó roinnt teaghlaigh le chéile, díreach le hócáidí sóisialta a eagrú. Ní raibh aon rud eile ag baint leis ach gur thánamar le chéile go sóisialta. Ní hí seo an fhís a bhí riamh againn do Thuismitheoirí na Gaeltachta an uair sin. Tharla sé. gur deineadh ana fhorbairt agus go raibh ana éileamh ar an méid a bhí ar bun againn agus táimid anois ag feidhmiú go náisiúnta. Ach níor thosnaigh sé amach mar sin, thosnaíomar amach an-soineanta is dócha ar fad. Fuaireamar maoiniú ó Roinn na Gaeltachta ansin ó 2014 go dtí 2016, maoiniú teoranta nár thug aon chead dúinn aon duine a fhostú. Tháinig fás agus forbairt ar an eagraíocht sa tréimhse seo agus thógamar ionad ar léas ón Údarás ar an gCeathrú ansan. Mhéadaigh an maoiniú san in 2017 is d'fhostaíomar Oifigeach Forbartha is tháinig an-fhorbairt orainn ansan in 2017. Is í Roinn na Gaeltachta féin a tháinig chugainn ansan in 2018 agus bhí bhí go leor forbairtí. Thosnaigh Tuismitheoirí na Gaeltachta, caithfidh tú saghas cuimhneamh siar, in 2011 agus ní raibh aon chaint ar an bpleanáil teangan, ní raibh aon chaint ar ar ar an an saghas an struchtúr atá sa Ghaeltacht anois. agus fén am gur tháinig is dócha rudaí mar sin i bhfeidhm agus in 2018 bhí caint mhór ar phleanáil teangan agus d'aithníodh is dócha go raibh go raibh spás ann is go raibh áit ann dúinne agus iarradh orainn feidhmiú go náisiúnta. Is cinneadh an-mhór a bhí ansan dúinne mar dá is is is is mura nglacfaimís leis bheadh deireadh leis an eagraíocht ar fad is dá nglacfaimís leis bheimís ana dhifriúil mar eagraíocht. ghlacamar leis agus táimid ag feidhmiú go náisiúnta anois sa Ghaeltacht. Bhí mé féin páirteach i mbunú Tuismitheoirí na Gaeltachta ach tá mé ag obair anois mar cheannasaí. Nuair a thuig mé, is dócha, go raibh rudaí ag forbairt, d'éirigh mé as an coiste agus d'éirigh mé as an-chuid rudaí mar sin mar bhí a fhios agam go mb'fhéidir go mbeadh spéis agam sa phost agus fógraíodh post chuir mé isteach air agus bhí an t-ádh liom go bhfuair mé an post mar cheannasaí. So tá mé féin fostaithe mar cheannasaí agus tá príomhoifig againn ar an gCeathrú Rua, tá oifig eile againn thuas sa Chrannóg thuas i nGaoth Dobhair agus tá agus nó beidh oifig eile againn thíos i gCorca Dhuibhne chomh maith nuair a nuair a thiocfaidh deireadh leis na srianta. Tá ceathrar oifigeach forbartha fostaithe againn, tá Eileen Ní Bhaoill ag obair sa Chrannóg thuas i nGaoth Dobhair, agus tá sí ina hOifigeach Forbartha do Dhún na nGall. Tá Roibeárd Ó hArtáin thíos ó dheas, tá sé lonnaithe i gCorca Dhuibhne agus tá sé ag freastal ar Chúige Mumhan ar fad. Tá beirt Oifigeach Forbartha againn do Chonnacht Laighean ansin agus tá siadsan lonnaithe sa bPríomh-Oifig ar an gCeathrú Rua, sin iad Aisling Nic Dhonnchadha ón gCeathrú Rua, agus Méabh Ní Ghaora, ó Charna. Agus ansin tá Riarthóir Oifige againn chomh maith, Éireann Breathnach ó Leitir Mealláin. Tá mé cheap go bhfuil na ceantair Ghaeltachta ar fad beagnach clúdaithe againn agus tá muid ana-ionadaíoch ar fad. Raghaimid ar aghaidh mar sin agus cén fáth nó dé chúis nó tuige ar bunaíodh Tuismitheoirí na Gaeltachta? Bhuel theastaigh uainn béim a chur ar an dtacaíocht don gcainteoir dúchais. Ní sinn an chéad dream a thosnaigh ag caint fé seo. Bhí daoine romhainn agus bhíodar ag caint fés na cainteoirí dúchais agus is dócha go raibh sé sin beagáinín beag difriúil ag an am, ach bhí Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta agus dreamanna cumasacha eile mar sin romhainn. Theastaigh uainn go mbeadh tionchar againn ar nósmhaireachtaí teangan, nósmhaireachtaí teanga na n-óg. Ní haon rún é agus ní haon locht é agus níl aon neart ag na páistí air ach Tá an nósmhaireacht ann i measc páistí, cuma cén teanga atá sa mbaile, go labhrann siad Béarla lena chéile. Sin í an teanga ceannais, sin í an mhórtheanga agus thugamar é sin fé ndeara agus theastaigh uainn saghas tionchar a bheith againn ar sin ar shlí éigint. Theastaigh uainn muinín a chothú sna páistí iontu fhéin go pearsanta. Is minic a deir múinteoirí linn agus seo go hiomlán neamhspleách ar aon rud, gurb iad na páistí a thógtar le Gaelainn na páistí is lú a bhfuil muinín, féinmhuinín acu sna ranganna. Agus tá sé sin an-bhrónach. Theastaigh uainn muinín a chothú sna páistí, iontu féin go pearsanta, gan aon trácht ar aon rud eile. Ansan iontu féin mar chainteoirí dúchais, go mbeadh muinín acu agus go n-aithneoidís gurb í seo an teanga atá acu féin agus ná bheadh aon fuacht ná faitíos orthu í a úsáid agus labhairt lena gcuid cairde agus mar sin. Agus theastaigh uainn chomh maith go mbeadh muinín acu sa teanga. go bhfeicfidís an teanga mar theanga spraoi, mar ghnáth-theanga laethúil a húsáideann tú i ngach aon ghné de do shaol. Ní bhaineann sé leis an mbaile amháin, ní bhaineann sé leis an scoil amháin, baineann sé le gach aon rud. Mar sin, sin é an aidhm a bhí againn. Theastaigh uainn chomh maith gréasán de thuismitheoirí a chruthú agus a chothú. Níl aon teora leis an gcomhluadar agus leis an tacaíocht a thugann sé sin do dhaoine agus bhí sé sin an-thábhachtach, go háirithe, agus tá sé fós an-thábhachtach, go bhfuil comhluadar againn agus go n-aithníonn daoine go bhfuil tacaíocht acu agus go bhfuil daoine ag dul tríd an rud céanna agus go bhfuil muid ann dá chéile. Theastaigh uainn ansin chomh maith tearmann teangan a chur ar fáil dos na teaghlaigh seo. Sé an tearmann teangan is dócha aithneoidh sibh ar fad an téarma sin áit speisialta, sábháilte a chur ar fáil do do theaghlaigh agus do pháistí, ná fuil aon bhrú ó aon teanga eile, agus cruthaíonn tú é sin don pháiste, agus tá sé feicthe agamsa ag obair, agus oibríonn sé go hiontach, agus tá sé dochreidte. féachaint air. Sé, ar ndóigh, an tearmann teangan sin a chruthú agus bláthaíonn páistí nuair a bhíonn siad ins na tearmainn teangan seo. Bíonn an-bhéim againn ar ócáidí sóisialta mar a deirim, sin mar a thosnaigh Tuismitheoirí na Gaeltachta. Raghaidh mé tríd agus tabharfaidh mé spléachadh daoibh ar an obair atá ar bun againn. agus is dócha tá sé tá sé seo físiúil agus is pictiúr don gcuid is mó a úsáidfidh mé dó seo mar tabharfaidh sé tuiscint daoibh ar an obair atá ar bun againn níos mó ná aon aon rud eile. Tá sé ana dheacair cur síos a dhéanamh ar an obair atá ar bun againne mar tá réimse chomh leathan ann agus tá an oiread ar bun againn ach tabharfaidh sé seo blaiseadh éigin. Tá go leor nach bhfuil anseo atá ar bun againn ach níl ach leathuair a chloig agam dá mbeadh cúpla lá agam bheadh bheadh fhios agaibh agus bheadh tuairim mhaith agaibh cad atá ar bun againn. Mar sin níl anseo ach spléachadh agus chomh maith leis sin nuair a thosnaímse is breá liomsa mo chuid oibre agus táim an-tógtha leis agus tá sé mo chroí agus nuair a thosnaím ag caint mar gheall ar an obair agus nuair a chímse na pictiúirí gleoite seo táim i bhfad scéil uaireanta mar bím chomh tógtha leis is maith leis sin agam chomh maith ach chífidh sibh féin Cé an t-ábhar misnigh atá anseo agus cé chomh dearfach is atá sé agus labharfaidh mé fén tábhacht atá ag baint le bheith dearfach chomh maith ar ball. Ach sin na hócáidí sóisialta, anam le chéile agus sin thiar i Ros Muc.

agus sin sin rud sin an bhrí atá leis ná píosa siamsaíochta deas. Níl aon leagan Béarla air, is rud é an-nádúrach is dúchasach sa Ghaeilg. Mar sin siamsa an fhan óg ag daoine ag teacht le chéile agus spraoi agus gach aon saghas rud ar bun acu agus comhluadar a chéile agus spraoi leis. Bíonn gach aon saghas rudaí difriúla againn, bíonn scéalaíocht againn, bíonn an cinema againn, bíonn go leor rudaí difriúla agus sin an spraoi anois a bhíonn ar bun againn, ceardlann cócaireachta ansin Tháinig fear amach agus mhúin sé dhúinn conas scileanna sorcais, you know, lámhchleasaíocht agus na rudaí seo ar fad, ceardlanna ealaíne, rudaí difriúla mar sin. Seo é Splanc, sin é an t-ionad atá againn ar an gCeathrú Rua, agus tá sé sin, fuaireamar deontas ó Roinn na Gaeltachta leis an áit sin. dhéanamh suas agus is seomra teaghlaigh anois é. Tá leabharlann ann, leabharlann Gaoluinne gach aon leabhar b'fhéidir riamh a foilsíodh sa Ghaoluinn, tá sé ansin do spraoi leis na páistí é. Cúinne drámaíochta, áit beag spraoi, mar mar a thugaim féin ar an gCarraig Ghamhna ansin dos na páistí beaga gur féidir iad a chur isteach ann go deas sábháilte agus fiú amháin dá dtitidís tá rud tá cúisíní deasa beaga ansin. Tá stiúideo againn chomh maith agus tá urlár speisialta agus tá scáthán ansin ar an bhfalla chomh maith agus tá na páistí in ann teacht isteach agus dul i mbun drámaíochta agus rince agus damhsa agus gach aon saghas rud chomh maith atá ar bun acu agus tá sé sin againn ar an gCeathrú Rua agus tá sé ar léas againn ón Údarás. Suathaireacht do leanaí. seo tá sé seo tá an-chuid focail nua ag teacht isteach sa chaint chomh maith agus tá siad go deas ach bhí orm gáirí a dhéanamh agus aon nó chun mar is dócha tuigtís de seo tháinig seanleaid chugam lá amháin agus dúirt sé tusa tusa atá ag obair le Tuismitheoirí na Gaeltachta inis dhom dúirt sé tá fógra ar an raidió, Cad é an súdaireacht seo do leanaí atá ar bun? Is focal é sin arís ó Chonamara agus tuigfidh aon duine ó Chonamara é sin? Ach suathaireacht, sin baby massage. Is nós é a thosnaigh san Ind agus bhí sé ana thábhachtach agus tá sé ana thábhachtach do mhná na hInde go ndéanann siad an suathaireacht seo leis an leanbh, leis an gcaidreamh sin leis an máthair, mháthair óg agus an leanbh a threisiú agus bíonn sé sin go hálainn, ana-éileamh chomh maith agus na máithreacha is mó a thagann siad. Gligíní, sin, sin grúpa spraoi a bhí againn agus tá sé fós ar bun ar líne, ach grúpa spraoi a chuireamar ar bun do theaghlaigh atá ag tógaint a gclann le Gaelainn agus is ard, sin é ceann de na hard, an t-ardú croí is mó is dócha a dheinim i mo chuid oibre mar b'fhéidir go mbeinn, sé, gach aon mhaidin Déardaoin a bhíonn sé againn, is go mbeinnse ar an bhfón agus mé ag troid le duine éigint agus ag iarraidh ceart a bhaint amach agus duine ná tuigeann go raibh Gaolainn riamh ann agus siúlaim isteach go dtí gligíní ansin agus feicim na páistí beaga agus iad na céad focla acu agus is iad na céad focla bíonn siad acu i nGaolainn agus bíonn sé is ardú croí iomlán é agus is spráiling é agus tá go leor gréasánú ar bun againn le gligíní chomh maith mar tagann na tuismitheoirí tuismitheoirí le chéile agus bíonn siad ann ag tacú le chéile. Tagann tuismitheoirí go Gligíní ní mar gheall go bhfuil sé i nGaolainn mar gheall gur caighdeán ard seirbhíse é, tarlaíonn sé go bhfuil sé i nGaeilge agus is normálú iomlán na teangan é agus sin atá uainn. Nílímid ag iarraidh go mbeadh rud éigint ar bun mar gheall go bhfuil sé i nGaelainn, táimid ag iarraidh go mbeadh sé ar bun mar gheall go mba cheart é a chur ar bun agus gurb í Gaeilge teanga an phobail. Sin iad na spraoi a bhíonn againn, na Gligíní, bímid ag déanamh buns agus bímid ag fás rudaí beaga aisteacha agus bímid ag péinteáil agus uair sa bhliain ansin téimid síos don gcaifé áitiúil agus n'fheadar ar chuala sibh riamh trácht ar an mbabyccino. Sin saghas cúr, bainne agus cúr déanta den mbainne istigh agus roinnt beag seacláide air. Ach bíonn babyccino ansan ages na páistí agus bíonn caife nó cup tae nó rud éigin ag an máthair. Agus arís bíonn sé sin go hálainn agus go hiomlán nádúrtha.

sna rudaí beaga agus tá siad ag léamh leabhairíní leo, bhronnamar bosca mór leabhra, leabhra do pháistí, ar an áras agus úsáideann siad fós, bhuel, bhí siad á úsáid nuair a bhí rudaí go maith, mar tagann na garpháistí isteach go dtí na daoine agus léann siad na leabhra beaga. agus bhí sé sin draíochtúil is mar a dúirt duine amháin liom dúirt siad dúirt siad ó bhí sé sin go hálainn thugadar isteach thug thug sibh na páistí isteach san áit a bhfuil an Ghaeilge is fearr sa tír agus sin é sin iad na daoine agus tá siad tá siad chomh speisialta. Bhí ciorcal comhrá againn do theaghlaigh chomh maith. is dócha, le cosaint a dhéanamh ar an tseirbhís a bhí againn do ghligíní. Bhí teaghlaigh ann agus ní raibh Gaeilge acu agus bhíodar ag iarraidh Gaeilge a dh'fhoghlaim ach ní fhéadfá iad a thabhairt isteach go dtí Gligíní mar dá dtabharfá duine éigin le Béarla isteach is tuigeann siad é sin. D'iontódh an rud ar fad ar an mBéarla agus ní bheadh aon rud á bhaint amach acu nó againn.

Ehm bíonn campaí samhraidh againn agus campaí Cásca agus a leithéid agus sin na campaí a chuireamar ar bun i gcomhar leis an Acadamh ar an gCeathrú Rua agus thugamair isteach na déagóirí ar fad agus dheineadar ehm dheineadar an campa cumarsáide agus d'éirigh go hiontach leis sin. Ehm drámaíocht, bíonn ranganna drámaíochta againn agus sin ceann de na de na chéad rudaí a dheineamar chomh maith is dócha nuair a fuaireamar maoiniú ceart agus nuair a fuaireamar an áit ar an gCeathrú Rua gur chuireamar Amharclann na nÓg ar bun

Thugamair na páistí seo agus bhí os ceann 100 páiste i gceist. Thugamair isteach dtí'n monarcha mór folamh iad áit a raibh na céadta daoine ag obair ann blianta ó shin agus é chomh uaigneach ach líonamar é agus líonamar é leis leis an fuinneamh óg seo agus na daoine óga seo agus iad ag gáire agus ag rith thart agus ag titim agus ag léimt agus gach aon saghas rud agus bhí sé sin an-speisialta go dtí go bhfeice sibh

agus ní hamháin sin ach an tábhacht a bhaineann leis an léitheoireacht, leis an gcaidreamh atá idir an tuismitheoir agus an páiste agus cé chomh deas is atá sé leabhar a léamh. Tá sé ana shimplí but tá sé ana dheas. Tá saghas múnla curtha le chéile againn le cúpla bliain agus roghnaímid na leabhair is nuaí ar an margadh ó thaobh na Gaelainne de agus tagann arís Darach Mac an Iomaire isteach agus léiríonn sé saghas seó beag bunaithe ar an leabhar agus déantar iniúchadh sa seó beag sin ar scéal an leabhair, ar na carachtair sa leabhar. Tagann scoileanna isteach agus suíonn siad síos agus cíonn siad an seó, pléann siad an scéal. Cuireann na haisteoirí seo na rudaí in a in a in a láthair go deas spraíúil agus san faigheann na páistí dhá chóip de na leabhair a bhí i gceist ag dul abhaile agus léann siad iad ag dul abhaile. Sin a thuilleadh dhe. Bíonn seisiúin scéalaíochta againn chomh maith. Bíonn seisiúin scéalaíochta againn do dhaoine óga, páistí bunscoile agus chomh maith leis sin do dhaoine fásta ansin. Sin tagann na scríbhneoirí áitiúla isteach agus aoi-scríbhneoirí isteach agus labhrann siad fé na leabhartha. Tá gach aon saghas deis ag óige ag daoine óga sa Ghaeltacht sa lá atá inniu ann ach tá litir amháin a scríonn siad gach aon bhliain agus sin í an litir chuig Santi agus tá sé sin thar a bheith tábhachtach agus léiríonn sé sin, is dócha, nuair atáimid ag obair agus nuair atá an obair atá ar bun againn nuair atáimid á dhéanamh, tá sé an-tábhachtach é a dhéanamh tré shúil an pháiste. Am agus tré shúil an pháiste ag teacht aníos dtí Nollaig is é Saintí an duine is tábhachtaí ar domhan, níl aon chomparáid ann. Ach bhí Béarla ag Saintí i gcónaí agus is i mBéarla a scríodh an litir i gcónaí dtí Saintí so dúramar bhuel do you know what, léireoimidne go bhfuil Gaeilge ag Saintí dé chúis ná beadh agus scríonn siad anois litir chuig Saintí agus faigheann siad freagra pearsanta ó Saintí é féin agus bíonn sé go hálainn agus is freagra pearsanta é ní rud generic atá ann. an feachtas agus déanann muid an-chuid oibre leis na páistí um a chur na tuismitheoirí a chur a chur ag cumadh agus na páistí a chur ar an stáitse um cuid an-tábhachtach den obair atá ar bun againn ná an abhchóideacht agus um ní cuid é is dócha atá éasca agus ní cuid é b'fhéidir atá deas taitneamhach ach déanaimid é sin Tá fianaise tugtha againn os comhair Thithe an Oireachtais cúpla babht. Táimid ar chúpla coiste stáit, bímid ag réiteach aighneachtaí agus bímid ag iarraidh an pobal a chur ar an eolas faoi rudaí. Bhí bua mór againn ansin anuraidh mar Cúla Ceathair ar scoil. Nuair a dúnadh na scoileanna ar fad dúirt RTÉ go gcuiridís scoil ar an teilifís ar fáilt agus bhí gach éinne agus bhí bualadh bos mór agus bhí gach éinne an-shásta leis. Ach ansin dúramarna oh fan second you know cén teanga ina mbeidh sé agus ní raibh aon mhachnamh déanta nuair a chuamarna dtí RTÉ ní raibh aon mhachnamh déanta fé chúrsaí teangan agus ehm ach go ndúradar ansin go mb'fhéidir go mbeadh sé dhátheangach is rudaí beaga mar sin. Ehm chuamar thart is chuamar dtí an Roinn Oideachais chuamar dtí Cúla Ceathair chuamar dtí go leor eagraíochtaí ehm difriúla agus ehm I ndeireadh an lae ní rabhamar ag fáilt aon sásamh is chuamar dtí an Coimisinéir Teangan agus chuaigh an Coimisinéir Teangan ag obair ar ár son agus ansin an chéad rud eile bhí fuaireamar glaoch ón ón Roinn Oideachais is dúradar ó yeah tacóimid le Cúla Ceathair ar scoil agus cuireadh Cúla Ceathair ar scoil. Bhuel is caithfidh mé a rá mar thuismitheoir is mór an is shábháil sé, mar deir siad na Béarlóirí, shábháil sé mo shaol nuair a bhí an dianghlasáil ar siúl. Bhí an taighde feasachta ar siúl againn chomh maith. Tá suirbhé, dheineamar suirbhé ansin ag tús na bliana agus tá sé sin réidh le foilsiú. Tá mé ag dul tríd seo an-tapaidh anois mar tá mé ag féachaint ar chúrsaí ama. Tá taighde réidh le foilsiú chomh maith ar líon na dteaghlach sa Ghaeltacht arb í an Ghaeilge a gcéad teanga nó a teanga baile agus beidh na torthaí sin an- thar a bheith spéisiúil. Agus tá taighde eile ar bun ar an Máithreas agus tá sé ar bun ag Sealbhú in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Thugamar fé ndeara nó tháinig tuismitheoirí chugainn agus Sé an rud a bhíodar a rá ná, ná raibh an foclóir acu, ná raibh na téarmaí acu, ná raibh na nathanna cainte acu a bhain leis an tréimhse sin is dócha nuair atá an páiste, nó tá an mháthair ag súil le páiste is nuair a thagann an páiste ar a saol. So tá, tá, tá sé sin ar bun fé láthair agus beidh sé sin go hálainn nuair, nuair a bheidh sé déanta. An pacáiste tacaíochta teaghlaigh ansin, táimid á riaradh sin agus á scaipeadh ar son Roinn na Gaeltachta. Tá cead ag aon teaghlach sa tír cur isteach ar sin agus má tá, páiste acu fé bhun chúig bliana d'aois is gheobhaidh siad pacáiste de leabhartha Gaeilge. Táimid ag forbairt saghas táirgí chomh maith agus déanaimid iarracht chomh maith saghas siopa beag sin rud a dtugtar suas mar éileamh chomh maith ó ba bhreá liom leabhartha Gaeilge a cheannacht níl siad le fáil sa phobal. So déanaimid iarracht saghas freastal air sin agus Tá is dócha cloiste agaibh fé na book people agus na daoine seo ar fad. So cuirimid na boscaí le chéile agus fágaimid ag ionad oibre agus tá deis ag daoine rudaí a cheannach agus ansin tugaimid ar ais linn iad seachtain níos déanaí. Um, tá rudaí cúpla rud curtha le chéile againn leabhar dathúcháin na Nollag agus nathanna deasa cainte um, chomh maith leis. Leabhar spraoi an Oireachtais, thaitin sé sin liom féin mar sin é Corn Uí Riada agus bhí deis ages na páistí agus ag na daoine fásta a n-ainmneacha a chur ar Chorn Uí Riada so d'fhéadfadh d'ainm a bheith ar Chorn Uí Riada is gan aon nóta id cheann. Chuireamar cupáin is málaí lóin le chéile agus nathanna cainte orthu. Seo rud eile atá ann trí shúile an pháiste, seo é an comhartha is nuair a bhí caint fé fé chomharthaí HSE nó ar mar seo é an comhartha is tábhachtaí ó thaobh rudaí aimsir na Nollag go mbeadh a fhios ag Saintí cá bhfuil tú agus bhínn á fheiscint amuigh sna sna páirceanna ansin stop here Saintí and Saintí come in rudaí mar sin. Is dúirt mé bhuel cén fáth nach nach bhfuil sé seo Gaeilge. Agus i mbliana is dócha don gcéad uair, tá sé seo ar dhíol againn b'fhéidir le cúpla bliain, agus mé ag taisteal isteach is amach i nGaillimh le mo chúpla teachtaireachta a dhéanamh, chínn iad amuigh sna páirceanna, amuigh sna gairdíní os comhair na tithe agus bhí sé go hálainn é a fheiscint agus tré shúil an pháiste, seo, seo é an teanga ceannais, seo an, seo an rud tábhachtach agus, agus má thuigeann siad é sin ag an aois sin, tá tú in ann é sin a dh'fhorbairt leo. Don nGaeilgeoir go bhfuil gach aon rud aige cheana féin, chuireamar málaí agus páipéar Nollag le chéile agus nathanna beaga cainte Gaelainn orthu. Ach ansin tháinig an buachaill seo agus dhein sé slad ar gach aon rud agus bhí orainn gach aon rud a dh'athrú, is d'athraigh gach aon rud thar oíche agus bhí sé, d'fhéadfadh sé a bheith tubaisteach d'eagraíocht cosúil le Tuismitheoirí na Gaeltachta mar braitheann agus tá an obair ar fad atá againne dírithe ar an bpobal.

togra tóraíocht taisce atá an-chuid oibre á dhéanamh thíos i gCúige Mumhan, ag Roibeard thíos i gCúige Mumhan air seo agus ar fud na tíre chomh maith, beidh sé leata ar fud na tíre. Tá tóraíochtaí taisce áitiúla á fhorbairt aige, siúlóidí aitheanta agus ansin táimid ag cur daoine amach ar na siúlóidí seo agus déanann siad tóraíocht taisce bunaithe ar an tsiúlóid, haon le bheith bheith in ann an fásra nó nó rudaí mar sin agus beidh sé sin go hálainn. Slán leis an mbunscoil, thugamar deis do gach aon scoláire Gaeltachta sa tír i rang a sé páirt a ghlacadh anseo le le míniú, is dócha, nó le dul i ngleic leis an deireadh tobann a tháinig ar ar a laethanta scoile. Bíonn siamsán san siamsán na n-óg againn sa mbaile anois agus gach aon saghas rud ar líne anois agus tá sé Cur gearradh go maith leis. Ba mhaith liom roinnt cainte a dhéanamh chomh maith ar dhá rud eile má tá an t-am agam. I've written down, just tógfaidh mé chuig na tuilleamaí tá sé sin alright. Ba mhaith liom saghas cúpla focal a rá mar gheall ar an fealsúnacht agus an cur chuige a bhíonn ar siúl ag tuismitheoirí na Gaeltachta agus is dócha go n-oirimse go minic é agus níl aon bhunús i dtéarmaí leis ach is maith liom é a rá go bhfuil fealsúnacht na tuismitheoireachta in úsáid againn Tuismitheoirí na Gaeltachta agus tá cúpla rud ag baint le sin. Sin rud praiticiúil é má tá, agus úsáidim an meafar go minic agus baint aige leis an tuismitheoireacht, má tá naipí le n-athrú caithfidh tú é a athrú? Ní haon mhaith bheith ag caint fé, ní haon, you know, ní haon staidéar féidearthachta nó rud mar sin aon mhaith dhó. Caithfidh tú é a athrú? Caithfidh tú, ar ndóigh tá tú ag brath ar na cúinsí agus na huirlisí agus an Sudocrem is gach aon rud a bheith agat ach, agus tuigeann sibh féin na meafair ar fad a bhaineann leis sin, ach Is cuma conas mar atá rudaí sa phobal, caithfimid na gníomhú, caithfimid an obair a dhéanamh mar muna ndéanfaimid é agus muna ndéanfaimid é nó má bhímid ag fanacht go dtí go mbeidh rudaí ceart, ní dhéanfar é. Caithfimid a bheith dearfach ach réalaíoch. Ní féidir an méid atá sa phobal a shéanadh ná a bhréagnú. Tá rudaí mar atá siad. Níl aon neart againn ar an am atá caite. Níl aon neart againn ar an méid atá déanta agus Ach tá neart againn agus táimid in ann rud éigin a dhéanamh fén am atá le teacht. Níor thug aon tuismitheoir riamh fén tuismitheoireacht gan leas a pháiste bheith ar an gcloch is mó ar a phaidrín agus is cuid lárnach de sin an saghas, an cur chuige atá againn a bheith dearfach ach ar ndóigh réalaíoch, you know. Agus mura mbeimis réalaíoch is dócha dúinne gur cás linn an teanga bhuel ní éireoimís riamh ar maidin. Céimeanna beaga chomh maith, bhíomar i gcónaí réalaíoch agus thuigeamar níl na mílte, na mílte is na mílte teaghlaigh atá ag tógaint a gclann le Gaolainn agus ní raibh aon bhéim againn riamh ar ócáidí móra agus d'fhásamar, thosnaíomar an-bheag agus d'fhásamar de réir a chéile. Táimid dírithe ar an gcaomhnú agus ón lár amach agus rud amháin a fuaireamar amach luach go maith go raibh an cur chuige a bhí againne b'fhéidir beagáinín difriúil, beagáinín éagsúil, agus ní maith liom an focal sin a húsáid ach ach ní raibh mé ní raibh mé saghas shíl mé ar ndóigh go raibh mé go raibh mé an-phraiticiúil. Agus is dócha tarraingt ar chúrsaí éiceolaíochta agus an téama sin ar fad le go mbeadh rath ar aon chás nó aon chúis is tú ag plé le rudaí atá i gcontúirt, gnáthóg nó ainmhí nó planda, is teanga sa chás so. Bíonn an bhéim i gcónaí ar an gcosaint agus ar an gcaomhnú. Agus tarraingíonn tú chugat an méid atá agat, láidríonn tú an méid sin agus nuair a bhíonn sé sin déanta tosnaíonn tú ag fás arís agus níl fhios agam, go háirithe nuair a thosnaíomar, a raibh mórán glactha leis an gcoincheap seo nó ró-aontaithe leis i dtús ama. Nó go fóill go deimhin. Anois níl mé ag caint maidir leis an bpobal, tá an pobal an-sásta agus tá pobal saghas, tá éirithe linn an pobal a bhreith linn. Tá mé ag caint ón mbarr anuas. Cúpla nóiméad eile. Ok, sorry anois. Tuigim go maith nach mbaineann sé seo ar ndóigh leis leis an eagraíocht sin againne ach ní ní fhéadfaidh mé labhairt ach leis an eagraíocht seo fé an eagraíocht seo. Tá an pobal breá sásta. Sin a thugaimse ar ar ar obair CNG caomhnú ach tá nuair a bhíonn acmhainní ann caithfidh tú caomhnú agus ní fhéadfaidh tú bheith Déan mé an rud eile is dócha. Polasaí teangan, bhí Nana féin ag caint ar an bpolasaí teangan agus ná ní maith le haon duine go mbeadh rialacha daingean ann agus ní oibríonn sé go háirithe le páistí ach is fearr go mbeadh, is fearr go dtiocfadh sé go nádúrtha ach is caithfear tairseach éigin a leagan síos agus tá polasaí teangan againn gan náire gan fuacht gan faitíos. Bíonn sé scríofa ar aon bhall sa bhféach againne go mbeidh an ócáid seo i nGaeilge nó Gaeilge amháin a bheidh san ócáid seo nó pé rud ann. Agus bíonn cúntóirí teanga againn ag aon ócáid a bhíonn againn le meascadh agus le súil maidir le cúrsaí teangan. Agus síníonn gach aon tuismitheoir a chláraíonn linn, síníonn siad polasaí teangan. So tuigeann gach aon duine gurb é seo atá ann, níl aon chaint eile faoi

Um agus ní maith liom bheith cur síos ar deacrachtaí agus mé a d'iarraidh a bheith saghas um um um dearfach. Cur chuige, bhí bhí fadhbanna leis an gcur chuige againne agus um bhí cuirtear an-bhrú ar thuismitheoirí Gaeltachta bheith ag múineadh teangan seachas bheith ag caomh caomhnú teangan. Deacrachtaí pearsanta, tá sé an-deacair i bpobal na Gaeltachta seasamh a thógaint ar chúrsaí teanga. Bíonn tú brandáilte, um is deacair an t-ábhar a phlé agus nuair a bhíonn tú brandáilte ní éistíonn aon duine leat. Um, agus tá na téarmaí agus na focail agus na hainmneacha ar fad cloiste againn, tá sé gránna uaireanta. Tá sé pearsanta agus níos pearsanta fós nuair atá tú ag déileáil le páistí, mar bíonn do chuid páistí brandáilte chomh maith. Um, agus seo ceann de na cúiseanna agus tá's agam mar go bhfuil sé ráite ag tuismitheoirí liom, sin ceann de na cúiseanna ná labhrann tuismitheoirí amach ar an chuid eile. Ana-bhaint aige sin, tá an easpa tacaíochta lárnach ansin. Ní bhíonn tacaíocht ón mbarr anuas nuair a thógann tú seasamh ar chúrsaí teangan agus tá sé sin an-díomách agus goilleann sé go mór orm féin. Táimid ag obair i bhfolús. Sin roinnt cainte mar gheall ar staitisticí. Níl fhios againn cé mhéid teaghlaigh atá ag tógaint clann le Gaelainn ach bhí Scéim Labhairt na Gaeilge ann a chuidigh leis sin, níl sé níos mó. Tá sé ana-dheacair measúnú a dhéanamh ar an obair atá ar bun againn mar bíonn na measúnóirí nó na maoinitheoirí le figiúirí, níl na figiúirí ann agus rudaí rudaí eile mar sin. Ach tá mé ag iarraidh deireadh a chur leis ansin agus más féidir liom... Ach bhfuil tú ag iarraidh an físeán a thaispeáint chomh maith? Yeah, stopfaidh mé leis an bhfíseán agus gabh mo leithscéal anois ná... Tá muid ag rith as. Gabh mo leithscéal. Tá mé ag iarraidh an focal deireanach is dócha agus ní dhéarfaidh mé mórán eile fé seo, focal deireanach a fhágaint ag ag aos óg na Gaeltachta. Seo iad na daoine is tábhachtaí atá ann agus just féach ar seo. Goitsigí a chairde is é sin ár scéal. Ní bréagnuacht, ní séanadh, Ní haon chur i gcéill. Tabhairt aghaidh ar an tsaol le dóchas 'nár gcroí. An chéad ghlúin eile lán de mhórtas is spraoi. Is cé leis thú nó cá bhfuil ár dtriall? As an saol ait seo an mbainimid ciall. Fadúda i dTír Chonaill. ambaiste i gCiarraí, an chéad ghlúin eile lán de mhórtas is spraoi. Más láidir do ghéag nó más lag í do chéim, más caoch í do shúil nó más lúfar do léim. Tá áit ar an domhan seo don uile ní, an chéad ghlúin eile

cuidiúil Beaky. An chéad ghlúin eile lán de mhórtas is brí. Ná creid gach a bhfeiceann tú is ná lean an tréad. Ar Insta nó Snap, seachain saint agus éad. Ná bí meallta ag an mbréag ach leis an bhfírinne cloí. An chéad ghlúin eile lán de mhórtas is brí. San áit seo, sa phobal. Tá teanga san anam. Tá sí agamsa is agatsa is gach éinne faram. Ár n-oidhreacht, ár ndúchas. Go daingean inár gcroí. An chéad ghlúin eile lán de mhórtas is spraoi. Bí dílis go do chroí, go do threabh is go t'anam. Bí dílis go do theanga, go t'áit is go do ghairm. Dóchas is áthas is misneach is spraoi, an chéad ghlúin eile.